Malawi Agribusiness Podcasts. Lero ndakutengerani ku Dzaleka m'boma la Dowa kumene ndikufuna ndicheze ndi achinyamata awa ndi alimi amene akupanga ulimi wa black soldier fly. Timva kuti ulimi umenewu umatani, umapangidwa motani, phindu lake ndi lotani, amakolola motani. Komano before we get to that,

Ndine Elfaz Ndambaje and I'm holding the position of treasurer, also experimental manager.
Dzina langa ndi Joyce Wengisha. Ndine member wa group imeneyi.
My name is uh, Elisha Fredson. I am uh, a production manager assistant at Zereka BSF Farm. Fine.
So, um, I- started kuwauza anthuwa kuti ndikucheza ndi alimi amene akupanga ulimi wa black soldier fly mwina ungotitengera kumbuyo pang'ono munayamba liti uh, chiyambi chake chinali chotani ya ulimi wa black soldier fly kuno tinayamba end of 2024 until now okay yeah.
um, now before 2024 mumapanga chani ngati achinyamata what were you doing actually before 2024 ifeyo monga achinyamata ndithu tinali ku school okay tinali ku school tamaliza school some of us tinamaliza of course zaka zosiyanasiyana ena tinali momuno kupanga tintchito tosiyanasiyana komano tamva mwayi uno wa black soldier fly tamva zambiri za black Soldier- soldier fly we are more interested kuti tidziwe kuti ulimiwu amapanga motani ndipo phindu lake ndilotani so tapanga maresearch osiyana we are able to be included in the in this black soldier fly farming tinayamba ulimiwo kufika mpaka pano Now, I, I I want to understand. yeah.
After you graduated from school, mwamva kuti kukuchitika ulimi wa black soldier fly munamva kuti ankakupangani training ndi ndani okay chomwe ndimafuna anthu adziwe kaye kuti ifeyo ndi ama refugees kuno ku Dzaleka so tili kuno ku mukampu tapanga graduate from secondary school timapanga zinthu zosiyanasiyana muno mukampu so tinamva from UNHCR kuti pali project imene yabwera ya ulimi wa black soldier fly komanso akufuna kuti apange ulimi ndi ma youth so more people were interested kuti apange ulimiwu so what happened is tinachita kupanga ma interview okay.
and we are the selected ones wow. so tinatengedwa kuyamba uli- anatipanga train aku UN amenewo ndipo tinachita mwayi woti tiyambe ulimi wa black soldier fly Mhm. yeah. mwauzidwa kuti there's this an opportunity we want to train young people into um, black soldier fly you have just graduated from secondary school anzanu akuthamanga thamanga kupanga zina why did you choose to be trained pa black soldier fly okay ngati ineyo chomwe chinapangitsa kuti ndikhale ndi more interested yes ndiyoti black soldier fly chinali chinthu choti so it was new things Alright. even here in Malawi, i can say that worldwide Yes. nde ndinangoti ndipite ndikapange apply kuti ndidziwe zinthu zi ndi zichani
Did you apply as a group? Kapena, you applied individually. so as individual Th- Then how did you come up to be a team now?
ya titapanga apply ndithu anatisankha anasankha anthu ochepa Okay. because the, this is a business so amanena kuti asankhebe anthu ochepa kuti phindu lakenso lizioneka Mhm. so anatisankha ife tomwe ndife amene tinalowa pa ground kuyamba ulimiwo kufika mpaka pano we still doing the same Now, um,

Inenso nayamba naona kaye windi apena konza tsogolo langa. Nazwa mbuye. Okay, fine.
So, y- you mwasankhidwa. Uh, training munkapangira kuti mumapangira pano padzaleka ankakupangani training ndani?
Uh, training tinapangira kuno kudzaleka anatipangisa training ndi a un one of the officers anatipangisa training so we had an opportunity kuyenda ndithu kunali panali alimi ena ake oti akupanga black soldier fly kuno ku malawi So we had to visit one of the farmer that was in Mzuzu. So tinapita kumene kuja we had to, we had to see on the actual ground kuti zinthu zimachitikadi. So before starting on the actual ground tinapita kumene kuja kenaka kubwera kuno with more interest kuti ah, zinthu zija nde tizipange ife zikuchitikanso kwina. Mhm. So from there tinayamba ndithu ulimi wa Black Soldier Fly. Uh, now
um, mwaphunzira muli pa ground penipeni mutandilowetsa umomo ndimati ndikuona ma waste aja eh. Now, mwabwera pa ground nde akuwuzani kuti ulimi uwu umapangidwa abcd abcd simunasinthe maganizo kuti "Ah, izizi sitingamagwire izizi okay ingoti I can say that kumwe tinapita kuja tinaona kuti olo anthu oti akuluakulu okalamba akuzipanga nde ifeyo tingalephere pati ife achinyamata okay ma structure awawa munawapeza bwanji Eh, munapanga ma contribution nde nkukagula izizi zinakhala bwanji okay project in- imene inabwera this is a world bank BSF pilot so amene anapanga introduce project imeneyi nda world bank so ndamenenso anapanga donate zinthu zikuti zikhale kuno kudzaleka so they had to approach UNHCR kuti sinanga ndamene akuti amatiyang'anira muno mu camp so ndamene anapanga donate zinthuzo so through them and through UNHCR that's why we are here kuti tinayamba ulimiwu through their funding okay izi ndi ngongole kuti after some time muzabweza kapena i- ndi gra- anakupasani ngati zaulere za inu achinyamata no it's not ngongole ndi zinthu zoti anayikapo kuti ikhale ngati capital yathu okay. so there was no, nothing like kutipatsa ndalama kuti izizi mugwiritsa ntchito kuti ulimi uyende patsogolo no zomwe anapanga support just ma structures awawa yes. ifeyo ntchito yathu yoti we should turn waste into wealth okay.
yeah so no pa ground ona kuti sanatipatse ndalama angotipatsa zinthuzi as initial capital okay. just ma asset so if you were to dive into it panga collect ma waste aja and indeed zinabwera to our expectation kuti ndalama zija zinayamba kupezeka ndithu Now, I want you to take us through the process. Kuti ulimi wa black soldier fly umayambira pati uma ukafika tsiku loti mukukolola zimakhala motani pano tafika pa section imene uh, ma black soldier fly kapena kuti ntchentche zimayikira mazira ndi pamene amatolera mazira kupita kukayika ku incubator kuti akaswe ndikufuna timve kuti zimakhala motani zimatenga masiku angati kuti mazira amenewa

empty unless we need to wash them. Okay. So when we need to wash them, we make sure we wait until all flies goes. Then Zina langa ndine Elisha Fedson, ndine production manager assistance kuno kuzaleka BSF farming. Apa ndi ku incubation site ya bsf incubator incubator ah okay yeah so izi ndi zimene timaona muja za mazira zija yeah right? greenhouse mm -hmm.
yeah so zikachoka kumene kuja kufika panopa mm. what's the process like tikazichotsa kujako zikafika panopa timapanga kaye substrate timapanga prepare substrate yathu mu gaga gaga weniweni wachimanga gaga weniweni wachimanga uja mm -hmm. timapangako consistency ya madzi mm -hmm. yoti sili too much wet kapena too much dry, dry. Okay.
yeah de tika tikatero mm -hmm. ndi pamene timayuza njira ziwiri mm -hmm. potani potenga mazira aja mm -hmm. it's either timatenga mazira aja timapanga oh ndi ndi kampeni ndi kampeni yes chonchi Mhm. then ndiye zimagwira sitipanga umo. direct umo timatenga ak- tili ndi ka yes ngati sefa sefa chonchi kuti tiike apapa timatenga ka paper kuti kali weightless okay ndikutani ndikupala a plastic paper Okay. ndikupala zonse mazira onse ali kutumaidi kutrampose after that we do weigh on the scale okay ndikumapanga record ma grams omwe tapeza timazira ting'onoting'ono tija yeah mhm.
timene tija after that pamene timaika panopa mhm. tikaika panopa pamene timatani timaika up oh pamwamba pamwamba pa substrate yathu mhm. up mm. tikaika papa after two days when the temperature is okay yes maka kuti zapanga hachi Oh.
achalu ndiye aswa Mhm. ndiye anawo Ndi timalowa apa apa kumapanga. timalowa Ndani mumu momo? kumagwera mu mumu immediately zimayamba ku kudya gaga ijayo Mm. yeah okay yeah so kuti zichoke apapa zikafike ku level 1 ija zimatenga masiku angati kuti muzisamutse from here to level 1
from here to level 1 ya ukoko

tili ndi system inanso yongotenga ma egg traps ajani ndiye mazira aja kumangoyika pamwamba pajani pa substrate ija ngati momwe zikuonekera akamapanga hatch direct ti ma newborn larva tija timangogwera mu timagwera substrate.
straight mu Yeah. uh, mu so gaga when temperature is okay umapeza kuti mazira onse aja palibe amene amaonongeka atani agwera momwemo and immediate amayamba kudya gaga ijayo yeah so this is the first stage of the larva imakhala kuti atenga just seven days imakhala kuti ndi malava oti tangopanga introduce into the main waste or the main feed ndiye kuti anali mu substrate for just five days kapena three days after hatching ndiye timapanga introduce into the feed so this is the first stage ya malava Imakhala kuti- ndi chani chili mmene So mmene umakhala kuti muli malava oti angoyamba kukula timatcha kuti ma neonates kapena newborn larva imakhala kuti angoyamba kukula kumene so apa tangopanga introduce into the feed so imakhala kuti 9 kg of the waste just one cup the, a small cup of larva 150 grams okay of the larva newborn larva zimene zayikidwa mmene mu feed mu waste ndi ngati yandiya izi zimakhala basi ndi zinsima zijazi ah, ku restaurant kuja anthu aja kapena kusukulu kuja zija zatsala ngati ma waste imene timatenga kukaika mmene mumu this one imakhala iyi imakhala kuti ndi second stage of larva Mhm. so can see kuti apa zayambano kukula apa ndi just 14 days ya malava so

after 14 days apa ndiye kuti kuyenera kuti tiyike waste ina Mhm. Okay.
this one imakhala ndi third stage imene kuthamangira apapa fourth stage of larva so awa amakhala kuti ndi malava oti timatha kupanga harvest kuti tipatse nkhuku zathu so Ah, so uh, they are ready. yeah, this one they are ready ifeyo chomwe timapanga kuti nkhuku zidye there are two ways It's either one way momwe zililimu timangoziika mma sieve athu kupanga separate from frass from the larva kuti timatenga malava omwe alilimu kuponyera nkhuku so muziona kuti zimathamangira nkhuku zija zimadya kwambiri malava awa so okay. these are the harvesting period timatha kupanga peza pamenepo so ukafuna kuti upitirize zikhale mbewu umangozisiya few days zizimapanga turn into prepupa then pupa ndi zimene zizi so izi zindithogwira nawe eh.
so izizi ndi ma pupa zikuoneka kutitu zakhwimatu izi nde zakhwima so mmene mumu Mm. zimene mukuona ngati ndi doti si doti nde frass uja ndekuti ndi fidi yomwe ija ma- ma- ma- ma- ndekuti ndi ma- ma- ma trash yomwe ijayo Yeah, trash i- i- yomwe. izaja azafika poti zamaliza so what we do here just bring different sieve imene timapanga kuti tikusefa kupanga separate the pupa from the frass so okay. fla, pupa uja timamutenga either timagulisa kwa anthu amafuna kuya- kufuna kuyamba ulimi wa BSF so amagula zimene zizi so if you want to start BSF farming i know kuti ena matagula ma amatha kuwapasa ma lava aja amene ali pa third stage no but i would recommend kuti mugule izizi because izizi in 5 days zimayamba kuuluka kukhala ma Oh, in insect.
five days mmakhala ma insects ntchentche zatuluka zatuluka ndithu mwayamba kukolola mazira so these are the pupa okay ndithu so ife what we do timapanga keep zina anthu kuti agule zinaso kupanga turn into flies kuti production athu ipitirire Mhm. so side imeneyi ndi ya just for showcasing kuti anthu aja akabwera tiziwaonesa koma timakhala ndi store yathu yomwe timasunga ma product athu Mhm. so pa timangoyika sample ma product omwe Ngati tili nawo. display. just a display Okay. so you can see izizi ni ma dried BSF lava ngo so awa ndi ma dried BSF lava zoti za- zauma yeah so anthu omwe amafuna kupanga ma feed what they do amazatigula izizi kupanga turn it into powder panga produce feed by using the feed formulation that they know komano if they want the powder timatha kusinja imene ija kugula powder so it's their option kuti agule zimene zizi kapena agule powder ija depending on their purpose of it okay so iziso imapanga produce timapanga produce through the lava timatenga malava aja using the certain process kupanga produce the liquid fertilizer so hii

planting station ya ma light feeder 20 grams of frass kaya ma heavy feeders imakhala 50 grams dzina langa ndi malira pazalama ndine sekretary wa gulu okay apapa mpoti tapanga malava amene tapanga dry yes nde ndi pamene timayanikira ma zimatenga ka- zimatengera ndi mmene lili dzuwa ndi kutentha okay kuti lawala motani mm. o zimatotha masiku folo zili apapa Eh, okay malinga ndi dzuwa N- ah, nde zikachoka apapa kumene zimapita zimapita kuti timazika bag- mukabaketi Mm. pamene kama zimakhala zikukonzetsedwa kukapanga feed Mhm, okay Ah, izizi leroli nde kuti tsiku la namba chani mmene zikuonekera tsiku lachiwiri tsiku lachiwiri koma zikuoneka kuti zauma kale sizinaume bwinobwino okay eh. fine um, moti kuzigwira izizi mukazigwiragwira chonchi kupita ku nyumba kukadya nsima munakapita eh, opanda sopo okay eh.
masiku oyambirira zinkatha bwanji ukabwera mwina kudzagwira izizi pa section inoyi sunkathupi mathatha wachonchi atupiri matawa ndithu pang'ono pang'ono ndinazolowera zinakutengera nthawi yaitali bwanji kuti ufike kuti wazolowera pati mwina mwezi koma mwezi umodzi basi Okay, ulimi wa block wa black soldier fly ndi ulimi ndi ulimi woti makhala kuti life cycle ya ma insect of course imakhala yochepa kwambiri it's about 45 days 42 Okay.
so ulimi umene umakhala imakhala nawonso ngati mbewu ngati ulimi wina mbewu imakhala mapyupa mapyupa aja ndi omwe mlimi wina aliyense amayenera kuti agule kenako akangogula agule maneti ngati awawa maneti okuika kuika mapyupa mmenemo mneti kuti in 5 days zimakhala kuti zayamba kuuluka mmene muja so zikamauluka ndi pamene zimatisiyira mazira coz ntchentche imodzi imatha kusiya mazira from 500 to 1000 ntchentche imodzi imodzi a female one ikangosiya mazira amenewowo ifeyo timawatenga in every 3 days tikamatenga mazira amenewowo timawayika mu larvarium mwathu muja kuwayika mu substrate bwinobwino from there timazipanga introduce into the main waste as their feed you don't need to buy the feed for the larva timangotenga ma waste amene aja kuziyikamo basi zikangoziyikamo zimadya ndithu ma waste aja kumaliza zikangomaliza zimatisiyira frass as well as the liquid fertilizer malava omwewo timapatsa nkhuku anthu amazatigula omwe so- samapanga ulimi koma ama- makhala kuti a inter- interested ndi malava amene ajawa amagula kukatenga now from the day imene mwatenga lava uja mwadzamuyika mmene amakhalamo Mm. um, zimatenga nthawi yaitali bwanji kuti mutuluke a fly a black fly uja kuti abadwe zimatenga nthawi yaitali bwanji from the day imene mwayika mm, malo amene Mapyupa. mukusonge- yes okay zimatengera ndi temperature Temperature ikakhala bwino ngoti ma pupa aja amaturn to flies after 2 to 3 days ngoti temperature ikakhala yoti yatsika kwambiri zimatenga even more than 7 days okay okay mazira ngoti timawatenga munomu mu greenhouse yes.
timapititsa mu larvarium mu lavalium timapanga prepare substrate amakhala gaga okay gaga timapanga ferment for one day or two days then timatenga mazira athu aja kukayika pamwamba pa substrate then after two days mazira aja amapanga hash ingoti komanso two days yo imatengera ndi temperature momwe ili mu lavalium okay ingoti temperature ikakhala kuti it's well controlled ndi imakhala 2 days kakhala kuti temperature yatsika kwambiri imatenga 4 to 5 days kuti apange hash uh, how do you collect mazira a ntchentche because dzira la nkhuku ndi loti munthu amatha kuligwira eh, uh, dzira la bakha munthu amatha kuligwira Mm. komano dzira la ntchentche t- ntchentche ndi kachinthu kakang'ono Yeah. mmatenga bwanji how do you harvest mazirawo yeah of course mazira aja amakhala ang'ono ang'ono ndithu komano kakoledwe kake kamakhala kosiyana ifeyo we have two methods imodzi timatenga a sharp object like a knife imene timatenga pa tima egg traps tathu tija imene timakhala ngati tikupala kuyika pa kakapepa kena kake kuti mazira aja tikati tawapanga collect yonse tawapala timapanga weigh ma grams from there ndi pamene timayika on top of the substrate mmene ananena anzanga uja kuti after 3 days kapena 2 days zimapanga hash into a newborn larva so njira ina timangotenga ma egg traps momwe alili mumo kuyika on top of the substrate so zikamapanga hash zimangogwera mene muja immediately starting feeding on the substrate Ah, okay.
Now, um, tiyerekeze kuti mwatenga mazira 3000 which is uh, mwina ntchentche 4 right Yeah. yeah you have harvested 3000 eggs mwakayika mu incubator uh, amatha kuswa onse kapena mm, pamakhala ena kuti mwina sanaswe zimakhala motani Ah, kuswa amatha kuswa onse komano ukamapala muja so pali njira zingapo zoti mazira aja kuti atha kuonongeka ukama chifukwa amakhala ang'onoang'ono ukamapala mene muja zina umapeza kuti zikufa chifukwa ndi tating'ono tina tikugwa pansi komano akapita ku, ku, ku, ku, on top of the substrate Yes. umapeza kuti when the temperature is good onse amaswa ndithu Onse. but when the temperature is too high umapeza kuti palibe amene aswa Okay. and when the temperature is very low amatenga masiku ambiri kuti aswe kuti kwafika mnyengo yozizira ija let's say June kuno June umakhala kuti kwazizira kwambiri umapeza kuti temperature is very low very low so pamene umapeza kuti akutenga even a week asanapange hash yeah wiki so wiki so imangotha pamenepo umapeza kuti ape- amene apanga hash ndi ochepa but when the temperature is normal 25 27 amapanga hash ndimene zimakhalira ya fly i- i- female one ikangoikira mazira imafa How about the male one?
after mating imafa so uh, zikafa saka yeah. you, you have the flies zafa what did you do with them yeah we have the chickens timapasa nkuku zakuti nkuku zimaziwa zimatolera tolera ndithu mm -hmm. so two things timapasa nkuku ina timaika ngati attractant okay. so when attracting the eggs pali njira imene timagwiritsa ntchito mu container timayikamo ma waste komanso ma dead flies amenewo so because of that smell umapeza kuti zinzake zija zikubwera on top of that container wayikira mazira ma egg traps impact yayamba kuoneka ya zolinga zimene project inabwerera uh, I can say inayamba kuoneka okay yeah because I can, if I say yayamba kuoneka ndekuti it's pano eh, Yes. ndekuti inayamba when, when was that you pamene mnayamba kuona kuti ah no zimankanena zijadi zikuoneka uh, zinayamba kuoneka it was mm, in the mid of chaka cha 2025 Mhm. yeah, ndi pamene impact inayamba kuoneka and so far so good muli ndi um, mmatokhala ndi ma flies ochuluka bwanji ma flies yes uh, of course amakhala ambirimbiri komano I can just estimate for the larvae Mhm. yeah, for the larvae ati makhala on average amakhala 500 kgs 500 kgs Yeah. mwina in a kg pamatokhala ma larvae angati munayamba mwapangako check kuti akhoza kukhala ma 1000 angati Koma ndi 1000. komano ndi ma Eh, thousand amakhala zambiri. Coz zimakhala zambiri okay Ah, zambiri ah nice kagulisidwe tsopano mmagulisa motani do you sell the dry ones za fresh um, mmagulisa bwanji mbali imene larvae timagulitsa the fresh larvae timagulitsa the pupa as a seed okay. the seed kwa anthu amene akufuna akayambe mm -hmm. ulimi umenewu timathanso kupanga dry okay. kupanga sell ngati momwe yapangidwa dry basi okay. then timathanso kupanga dry ngati powder Okay.
Nkuipanga pounding.
Oh, you But pound in- to unit uh, powder.
in powder.
Okay. Then you sell it like that. Okay. Um, since you started production, Yeah. kufikira leroli motaka kuti mwapanga ma kgs ochuluka bwanji
Uh, then I ca- have to check the documents komano ma kg nde ndi ambirimbiri Ndi ambiri. monga ndakuuzira kuti on average per month timapanga produce 500 kgs of larva 500 kgs in a month yeah okay U- u- u- mmagulisa kuti because zikundonekera kuti ndi ulimi wa chilendo eti suti ndi ulimi woti Yeah. mmene umakhalira maulimi enawa mmakagulisa kuti imwe yeah ifeyo anthu amene amatigula ndi ambiri mbiri ndi ambiri mbiri because as he said my friend kuti ulimi ndi wachilendo kuno ku malawi umapeza kuti someone from Blantyre city akupanga contact us here in Dzaleka so timatha kumutumizira through the minibus Okay. aku Lilongwe amagula aku Dowa kuno amatigula ndithu komano makamaka kuti is something kuti munthu angochiona maybe pa tiktok on youtube kumafunsa ndithu ma details kunena kuti ah

ndadziwa zinthu zambiri zoti sindimadziwa okay ndinatha kudziwa zambiri za ulimi umenewu sindimadziwa zoti zikhoza kukhalapo komanso ndikumapindula kuti ndikumapezako ndithu kena lake yes Eh, In- i- ka- kana ndalama Eh, ati ndi kutsika ndalama. mukudya mani madam mukudya mani ndikuona kena lake, Ehe. eh, ndikhoza kuona zoti wandipindulira onje okay now ndifuna ndimve mmene anthu amaganizira akuno ku Dzaleka Mm. utayamba ulimi uwu i know mwakhala kukubwera anthu kumadzaona kuti mmapanga chani mmatani akamaona waste ija uh, amati chani manyamata anzanu what do they say feedback yake imakhala yotani

their reactions at first isn't good at all because of the smell and the output, out, outputs of those waste A- atsikana anzanu ataona kuti mwayamba kumagwira waste imene ija ankati chani samakusekani kuti amanyansidwa amati bo- zimene zogwira
okay feel tikamabwera kuno timayesa kuti timakani maakisuti athu timaonetsa kuti we are smart because anthu amati they don't care about your effort but the result so because timagwira kuti timagwira zinyalala we don't work kuti tizioneka tili pa zinyalala no timayesa kuti we should be smart always so i can say s- for now the feedback is good because ife zomwe tikupanga phindu likumaoneka panopa maybe at first ndi pamene anthu amanena kuti zosapindula chani komano panopa the feedback is good i can assure you kuti tinapanga receive ma people different people uh, ma graduate from uh, from USA ena ake amabwera kuno kudzaphunzira. kupanga eh, research timawaphunzitsa nde timawaonetsa kuti zinthu zikuyenda motani I have even met the minister for agriculture the former minister for agriculture and he was very interested kuona zinthuzi so for now the feedback is good Okay.
yeah.
AKG how much do you sell zouma kaya za fresh mmagulisa bwanji mitengo yake imayenda bwanji okay mitengo yake makamaka fresh larva imayenda pa 10000 per kg 10000 per kg yeah, fresh larva so dried larva imayenda pa 20000 per kg okay. so we also have the bsf dried powder imayenda pa 25000 per kg so paliso Dzaleka liquid fertilizer imenenso anthu ayiona imayenda pa 30000 per kg so imeneyo

per kg 1000 per kg Yeah, so that's very strong ndipo anthu ndaonetsa kuti omwe tinalima nyemba tinapanga so apply frass fertilizer ndi omwe zikupangika okay so there is also pupa so pupa ameneyo ndi ma larva oti akula afika pa stage yoti ndi seed okay okay Because amatha kupanga I'm- fly ya amatha kumapanga fly kuti munthu akufuna ayambe ulimi amagula zinthu zomwezo okay so zimenezo zimayenda pa 25000 per kg per kg yeah so there is also ya so zinazi ndi ma services ena oti ma trainings Okay, ma- na- ma- na- yeah, ndu- ndifuna tipite kumenekoko Yeah. A- a- amene akutionera mwina ali ndi chidwi kunena kuti akufuna akuguleni seed komanso you should train them mmene mumapangira ulimiwu. zimakhala bwanji
ya pa training services kuno timapanga ndithu mwinanso takhala tiku panga so we have even trained some organizations some individuals so zimakhala chonchi tiyambe ndi visiting so kungoti kungobwera ku facility yathu kupanga visit te- it's 10000 per person Per person. per person yeah, just individual 10000 kuti wabwera kuzapanga visit timatha kupanga explain momwe timapangira zinthu zathuzi simunatiuze kuti tikuyenera kulipira
apa ndi mwa mwa two minutes. okay okay so ikabwera organization that's 100000 okay okay yeah when it's organization 100000 when now training yeniyeni ija the actual training the actual training iyo inali just visiting so actual training imakhala kuti individual imakhala 80000 okay. just one day training komano 80000 yo ukangoti wamaliza training yo timakupasa 1 kg ya, ya ma pupa Ya aja seed. seed Okay. kuti ukayambe ulimiwo so that's when it's individual Okay. so akakhala kuti ndi organization as well imakhala 250000 okay 250000 amene timapasa 2 kg ya seed kuti Nde- nde tiyerekeze organization is 250000 koma amakhala anthu angati mmene angabwerere kuchuluka kapena mwina 5 6 10 ya popanga mapulani athu ife tinapanga consider kuti momwe angabwerere as long as it's organization okay. ndalama yake ikhala yomweyo akabwera munthu mmodzi yekha kaya ndi mm. organization so kaya 100 okay. uh, so akapanga munthu ma black um, uh, soldier fly mwaumitsa kaya ndi solar dried kaya fresh amakadyetsa ziweto zanji okay apopo pali n- nkhumba imaka- izimaka- maka poultry okay pali nkhumba fish ndi nkhuku okay abantu amatha kudyesa because the research is still there pali zina zinthu zi- zitha kudya zinthu zi- zamalava now ndifuna ndive- ndinafunsira dala kuti ndi mtundu wanji wa ziweto zimene zimadyetsedwa now i want to understand um, munalandirako feedback kuchokera kwa munthu amene munamugulitsa amene akuweta nkhuku kuti ine nditadyetsera nkhuku zanga mwina kakulidwe zasintha kapena inuyo munapangapo um, kafukufuku ameneyu kuyesera nkhuku kuti zikutheka i- zikudya bwinobwino Ingo- ingoti ifeyo tinapanga yes tili ndi nkhuku more than 500 broilers anyama okay ingoti timayuza feed yathu

this imene ingabwere source of protein mm, so like, there like is fish meal, meal. Yes. yeah so instead of buying fish meal timazagula uh, not timazagula timazapanga produce iyi ma black soja awa kuwapanga introduce into our poultry project ya nkukula so amene akupanga feed kunjaku uh, ndikudziwa kuti fish meal ndi imene imavuta so kwambiri Mm, you need yeah. to go kunyanja pena ukatenga usipa ma restaurant ma hotel ufunako mafupa ndi zina zotero Mm. it's a hassle you mean kwa amene akupanga feed ya nkhuku uh, atha kubwera kudzangogula ma black flies awa or uh, zo- zimene mukupanga produce munomo ndikumaka kuyika ngati kupanga replace uh, Fishmeal. fishmeal. ndipo kwa- ndipo i can comment that because fish me- bsf powder uja amakhala ndi protein wambiri 61 percent imafika kumene kuja so you can see kuti ali ndi protein wambiri compared to the fish meal ndipo amakhala kuti uh, ukamadyetsera nkhuku fresh larva it's also good because nkhuku zija zimakhala ndi appetite komanso zimakhala kuti it is boosting immunity Okay. ya nkhuku ija Oh, sidwaladwala kwambiri simadwaladwala kwambiri yeah.
And uh, in addition to that, when you are using fish, not fish, but uh, the dried larva powder uja. Umapeza kuti it is able for you to reduce the amount of other ingredients due to high

yatsika imakhala yatsika komano ma nutrients takuti wamkize okay so kwa anthu amene mwina akufuna kuti muziwapangira fidi mmapanga ndikumagulitsa kapena mwina fidi imene mmapanga ndi yanu simmapanga ndikumagulitsa kunja Yeah, timatha kupanga kumagulitsa so it's just an order kuti tikufuna fidi ochuluka chonchi tikufuna bsf powder ochuluka chonchi fika pali ena amatha kunena kuti okay ineyo ndikungofuna ndigule bsf powder feed ndimapanga ndekha so we do that timatha kugulitsa bsf powder akafuna feed we also do that timatha kupanga kuwagulitsanso so just an order mwina kupatula kupanga chakudya cha ziweto do you also produce other products from uh, bsf uh, I, i heard you mention about fertilizer yeah mm.
yeah the liquid fertilizer timaipanga produce when the larva are still growing
Okay. Yeah, when the larvae are still growing, pamakhala zeri ka liquid fertilizer amene timapanga produce. There is also frass fertilizer amene timapanga produce. So ma product ndi amenewo frass fertilizer, BSF dried powder ndi frass fertilizer. Okay. Yeah. Chiyambireni business iyi kufika panopa. Amene anakuthandizani. What's the feedback? Are they happy?

And you are willing to fly to other countries to train other young people? Very willing. kunoko ku Dzaleka si onse amene akanapeza mpata woti apindule ndi matraining awawa Mm, project singakwanisa kufikira wina aliyense how are you paying back to the community No, they are interested because tima tenga nthawi inayake kupanga train anzathu so remember last time we trained them it was it was in november last year okay yeah we trained them so the feedback is good timapanga train kungoti kazachitika kazachitika mwayi kuti azayamba zinthu za kwawo kapena panga join mabungwe ena amene akuziyamba so it will be okay with us okay mm.
yeah, we're paying back to the community like that Um, what's your vision in the next five years? Mukufuna mtafikira pati? Ah ma plan alipo ndithu akuluakulu so because ifeyo tamaliza ma secondary school athu mupeza kuti ma opportunities zoti tipitirize tipitirize tertiary education amakhala kuti ndiovuta so ifeyo timaonanso kuti secondary school so pena zimavuta kuti munthu apunzire mpaka amalize so ifeyo we have that vision kunena kuti tikaza ulimi tikazapindula nawo kwambiri we should create a scholarship for the youth in Dzaleka kuti apitirize nawo tsogolo lawo with education okay ingoti ningoti ngati ku kenya komwe amapanga ulimi unowu ingoti pali product inayake yomwe amapanga ima ingoti ndi mafuta through this larvae koma ingoti ukuku sitinayambeko ingoti tili ndi

No, we don't take it in at that angle. We believe that everybody must eat. We would like every Malawian, every farmer kuti kamapanga ulimi wake wa poultry iyiso aipange include kuti asamagule feed kwambiri izikhala kuti akupanga reduce cost of production. Okay. Yeah, people are just welcome kuti aphunzire zinthuzi moyo pano pa kampu kwa inu ya chinyamata eti ndi moyo otani umakhala moyo otani wa tsiku ndi tsiku
Of course, on that matter, Dzaleka is an area which contain it accommodate more than 56 refugees. So currently, worldwide, there is 56

Literally, I have the share of the family. Okay. nzabanga nzabatuliriza asataye ekikulubiriro akawulimbirira ndikubirira mulimu Uh, now my message to my fellow youth is that I would like to encourage them to do best in everything that we, what they do. whatever you are doing make sure you do it best because ngakhale sungakonde kupanga ndi ulimiyo wa black soldier fly but in whatever you are doing make sure you are doing it the best in, in that process mupeza kuti tonse tizapindula different ways but the same destination ya ine zina langa ndine elisha fedson ndineso production manager assistance Okay.
pazaleka bsf family
Dzina langa ndi Joyce Mwinikisha. Ndine member wa BSF. I'm Emphas Ndambaje and holding the position of treasurer also experimental manager oh asungi chuma ndinu okay ine ndi manager pa za ndalama sengera wapi Eh, ine dzina langa ndi augustin lakoze ndine mtsogoleri wa timu imeneyi komanso BSF Production Manager. My name is Luis Msewa. I'm the vice president and I'm the in charge of waste management. ndimene tamalizira kuchokera kuno ku dzaleka refugee camp timacheza ndi gulu la chinyamata limene uh, litamaliza maphunziro awo aku secondary school anapatsidwa mwayi ophunzitsidwa ulimi wa black soldier fly bsf pakati panopa akupanga ma product osiyanasiyana komanso ali ndi chidwi choti akufuna mtsogolo muno adzayambe kupanga mafuta kuchokera ku uh, black soldier fly pakati pano ali ndi zakudya za uh, nkhuku nsomba komanso nkhumba afotokozapo kuti nkhuku imene mukuyikira black soldier fly mu chakudya chake pa week number 5 imakhala ikulemera uh, pafupifupi 2.9 to 3 point chakuti kgs tangoganizani 2.9 kapena kudutsa kumafika 3 kgs pa 5 weeks mukatero ndiye kuti mupha makwacha anaweta nkhuku 500 feed amadzipangira koma mu feed imeneyo amayikamo uh, bsf black soldier fly akunena kuti pa week ya number 5 nkhuku zimenezi zinali zikupita kumapeto kuti anthu agula ndiye inu amene mukupanga business ya ulimi wa nkhuku ma broilers talumikizana nawoni anyamatawa kuti azikupangani supply feed inu amene mufuna kuphunzira ulimi umenewu akuti bwerani akuphunzitseni ma organization ma company ma cooperative ma gulu a chinyamata ma individual farmers you are most welcome here my name is john kisebwe mpakani kuchokera ku malawi agribiz podcast podcast yokhayo imene timakambirana za ulimi komanso bizinesi ya ulimi.
Malawi Agribees Podcasts.